Ndikhulupirira kuti muli bwino, inenso ndili bwino. Umoyo ukupitirira kupita kwabwino, thanzi likubwerera, palibe chovuta chotiletsa kulalikira uthenga wabwino. Ndipo palibe amene atiopsanso koma kupereka zimene mulungu angalole kuti tizipereke ku dziko lapansi mmawa uno ndimati tiunikirane chochitika chochitisa mantha ichi chimene chili mkati mwa batani limene linadinidwa kumayambiriro kwa chaka cha 2019 pamene kunali kuonekera kusintha kwa dongosolo ndi machitachita a nthawi ya pansi pano amene adaoneka kuti palibe munthu wina aliyense amene angathe kufafaniza ndi kufufuta kusinthako anzathu a bungwe la economic forum adalankhula mawu wamkulu wawo klaus schwab anati uku ndi kusintha kwakukulu kwa dziko lapansi iyeyi adagwiritsa ntchito chichewa kapena kuti chizungu chimene ankachitcha kuti great reset nkhani imeneyi inali nkhani yayikulu kwambiri kuti kubwera kwa nthenda ya covid-19 kunali kutsegulira kwa chiyambi cha ukhanda wakubadwanso kwa dziko lina latsopano dziko limene anthu analionera patali limene angereza ankalitcha kuti new world order dziko latsopano dziko la dongosolo latsopano zochitika zimene ndi zosadetsa nkhawa kwa iwo amene akonda dziko lapansi nakhala opanda chiyembekezo cha mfumu yawo imene ili nkudza koma chinali chiyambi cha dziko latsopano chodetsa nkhawa kwa iwo amene anali ndi chikhulupiriro chakuyang'anayang'ana ufumu wina ndi kuyembekezera kudza kwa muombolo ndi kufika kwa chiombolo chawo tinalowadi mu ufumu wina mu dongosolo lina mu zochitika zina zodetsa nkhawa pakati pa ana a mulungu zodetsa nkhawa pakati pa dziko la iwo amene akhulupirira Mulungu. Kusintha sikunangosintha makono okha nyengo ino, koma kudasintha kaimidwe ka kalambiridwe. Ichi chinali chiyambi cha kukhazikika kwa nkhondo yaikulu kwambiri ya kudziko lonse lapansi. Anzathu opembedza Satana amene ali ndi matchanelo awo, mawebusaiti awo aakulu otchedwa LCD. M'mikumano yawo mwakhala muli zokambirana zokondwera, zodandaula, zolimbikitsa, zonyengerera. Kupereka dongosolo ndi ndondomeko za kayendetsedwe ka boma latsopanoli ndi kuunikira zolinga zenizeni za kuchitika kwawo koma zochitika kuseli kwa dziko limene lili pansi. Ndani amene akadadziwa chonyengererachi chimene chinali kuyenda pang'ono ndi pang'ono ngati madzi pakati pa usiku zitseko zitatsekedwa pamene alowa m'nyumba? Ndani akanadziwa chochitikachi? Ambuye yekha ndi ana ake anawaunikira ndi kuwaonetsa kuti sinali nthenda, sunali muliri monga nthomba, sunali muliri monga wakutsegula m'mimba, sunali muliri monga wazilonda, kapena wa kolera, koma kunali kusintha kwa dziko lonse lapansi chifukwa inali nthenda yongopangidwa imene sinachokere kwa oyipangayo. Zoona, kusinthaku kudafunika ana a Mulungu aone ndi chidwi, pakuti tonse tinali kusendera ku chochitika ichi chimene chikutchedwa dongosolo lanyuwani la dziko lonse lapansi. ngati tikumbukira bwino 2019 2020 2021 kudachitika msonkhano waukulu kwambiri umene unkatchedwa kuti cop 26 ngati mukumbukira bwino dziko lonse lapansi linapita kumeneko kukakambirana kuphatikiza atsogoleri a m'mayiko muno mwachikuda mu africa kuphatikiza malawi Kunali mfundo zokweza ufumu wa Satana Mdyerekezi, nayala mapulogalamu a mmene angachitire. Titafika zaka zokwana 2020, tinali kutsalira ndi zaka 10 zokha kuti tifike mu 2030, iwo anayamba kukonza dongosolo ndi ndondomeko za zimene zichitike mkati mwa ulendo wathuwu kudzafika mu 2030. M'mapulogalamu ena ooneka kuseli kwa mdima kwa dziko lapansi ku chipembedzoja cha Satana ku LCD anali kuonesa nkhanza zimene ziti zichitike kwa iwo amene ati akane ndi kusagonjera ulamuliro watsopanowu. M'mikumano ina, anali kutitengera atsogoleri athu a zipembedzo kuwasonkhanitsa pamodzi. M'makanema a ku LCD, atsogoleri a zipembedzo anaoneka akugonjera ku guwa la nsembe la chipembedzo cha Satana. Tinaona zipembedzo zokula zamphamvu zija zidali zotamika zikugonjera ku guwa la nsembe la chipembedzo cha Satana. Panalibe munthu wina aliyense amene anakwanitsa kulitsutsa guwa la nsembeli pamene limakoka ndi kukwakwaza atsogoleri a zipembedzo kuwalowetsa pamodzi. Ine mtumiki wanu ndinaona ndi maso angawa, live live, upompopompo, kuwaona anthu ochitisa manyazi kuatchula amene analimbikitsa zipembezo zawo achimalawi achikunja achizungu nachikuda amene amatchedwa kuti mapulezidenti azipembezo guwa la nsembe la LCD linawanyengerera ndi kuwasonkhanisa anajoina zokambiranazi chojoinira kuvomereza mfundo za kayendetsedwe katsopano ka boma latsopano koma motsutsana ndi chikonzero ndi chifuniro cha mulungu. Ulendo unali wopweteka pakati pa nthawi imene tayendapo. Mmene tikufika zipembedzo zathu kuoneka zamphamvu zinali kuoneka zotsika pansi. Mmene tinali kuyembekezera uthenga wabwino wolalikidwa ndi angelo atatu, tinaliona guwa la nsembe limeneli likugwetsa uthenga wa angelo atatu kuupititsa pa uthenga wachikondi, uthenga wachiyanjano. wa ku dziko lonse lapansi iwo amene anali akuluakulu odalirika tinaona akugonjera pa guwa la nsembe limeneli mpingo wa mulungu ulendo wotero choncho wakhala ulendo wodetsa nkhawa umene pang'ono ndi pang'ono wakhala ukuoneka kuti ndi wofunika kwambiri Usiku wa lero half past 2 kunali mkumano wodetsa nkhawa kwambiri wakuseri kwa zokambirana za ku UNGA. Kumeneku anali kukambirana zinthu zodetsa nkhawa kwambiri. Lero, misozi yaikulu kwambiri yandilengezera m'maso mwanga pamene ndaona atsogoleri a dziko lathu, atsogoleri a mayiko athu, atsogoleri a zipembedzo zathu, atsogoleri a ukulu wosiyanasiyana wa kudziko lapansi akusonkhana ku another altar ya UNGA, kuseri kumene kunali chizindikiro chachikulu kwambiri pa msonkhano umenewu ku zithunzithunzi zooneka mu akanema a ku lcd kuoneka chizindikiro choopsa chija cha cross ija yokhala ngati x yotanthauza kuti we are controlling the world behind the screen mmene amatambasula lozina kinka cha ma half past 2 ku lcd amati tasonkhanirayi ndi digital altar iwo ananena kuti digital altar ndi imene ititsogolere kusintha kwa changu kwa dziko lonse lapansi iwo ananena kuti digital altar ndi imene ititsogolere kusintha kwa changu kwa dziko lonse lapansi pamene mipingo magulu a anthu ndi zochitika za dziko lonse lapansi ziti zikasonkhane ku digital altar Kodi guwa la nsembe la digital altar limaoneka lotani? Pamaoneka wanthu akudziko lathu lino la Malawi, wotsogolera mabungwe oyendesa zinthu za munlengalenga monga telecommunication, oyang'anira za IT, anali pamenepo nkhani zosausa kwambiri pamene timaona kuti the shrine yayikulu kwambiri imene imatchedwa kuti the shaitan of the highest order inali kumeneko mpaka pamene timamuona mnyamata amene walimbikitsa kwambiri kusintha kwa makadi amafoni ku dziko la malawi akuonekera kumeneko atavala zovala zonse za chipembedzo komanso atanyamula uniform yonse ndi mbendera za dziko la malawi Kuonekera pakati pa anthu kwaonetsa kuti kusinthaku kuchitika mofulumira kwambiri. Anali kuoneka kwa kanema a ku LCD, kulembetsanso kwa makadi kosonkhana pa digital altar, kukonzanso kwa ma digital kukonzanso kwa ma ID a digital kwasonkhanitsa pa digital altar. pamenepa pamaoneka namtindi wa munthu wamkulu kwambiri akuyendetsedwa ndi kulamulidwa ndi mafoni am'manja panali chikondwerero ku locd kuti tsopano dziko lonse lachita bawo pa digital altar chifukwa amaonesa zithunzi za maiko akanema m'misonkhano koma aliyense anali ali ndi foni m'manja atawerama kupembeza pa digital altar panali kuoneka dongosolo la makampani akuluakulu anthu atakhala mzinyumba zawo koma mapulogalamu amabiliyoni akuchitika ndi kumatheka koma pogwiritsa ntchito mafoni am'manja ndi zinthu zonse zochitika zimene zinali kuonekera pamenepo za electronics tinaona makampani akuchita bawo ku digital altar koma poyimirira Lozina Kinka kutanthauzira zolankhula za msungwana wina amene pa nthawiyi amamutcha kuti Teresa Simai. Teresa Simai, Teresa Simai analongosola chinthu choopsa kwambiri chofanana ndi chimene chidachitika ku buku la Mafumu nthawi ija pamene Mneneri anali kuchoka ku Yeriko kupita ku Beteli pamene namtindi wa ana okwana 42 anali kukuwa, Bald head, bald head, wadazi, wadazi, wadazi. Iye anapereka chithunzi cha anyamata okwana 42 a nyengo ija nanena kuti kagulu ka anyamata ndi kamene kakutsogolera digital altar. kotero kuti m'bado wa zaka zikubwera udzayendesedwa ndi digital altar iye ananena kuti kudzodza kwa paderadera kochokera ku mdima pansi pa madzi kwadzodza achichepere pakuti akutsogozedwa ndi digital altar chinthu chodetsa nkhawa kwambiri ana a mulungu chochitika ku dziko lapansi kusintha kwa msanga kosiya kudalira mulungu koma kudalira zinthu zogwiritsa ntchito m'manja kudalira zinthu zooneka ndi maso za ku dziko lapansi material things zimaoneka kuti ndizo zimene ziyendetse dziko lapansi chomvetsa chisoni kwambiri nchakuti pamene panali kulongosoledwa mapulogalamu amenewa aku digital altar mpingo wa mulungu locd yonse inadzayimirira kanthawi kena kumvera zolankhula ndi zotanthauzira za msungwana uja languishani otchedwa otchedwa msungwana uja otchedwa lozina kinka atayimirira ndikutanthauzira chinenero chovuta kwambiri chimene mkulu wina wa ku cyprus anachifotokozera akupereka madimoni okwana 42 amene akugwira ntchito zaka zathu zino analongosola imodzi imodzi ndipo imodzi imodzi yonse ndinayilemba mpaka pamene ndifune kutambasula momveka bwino nthawi ndi nyengo yoyikika ikakwanira dziko lonse amaliwonesa kuti lili captured tsopano mabaibulo anali kusunthidwa kuyikidwa mapadi kuyikidwa mafoni m'magome kuti sapezekanso munthu ogwiritsa ntchito baibulo koma foni electronics ilamulira chifukwa ndiye digital altar yayikulu kwambiri ku dziko lonse lapansi chikondwerero chinalipo chifukwa cha kusankhidwa kwa azitsogoleri achinyamata amene atsogolere dziko lonse lapansi mpingo wa mulungu magulu achinyamata oguba amaoneka ku lcd ochokera ku mipingo yokwana 6 imene anali kufotokoza kuti limeneli ndiye gulu la asilikali achipembedzo limene lichite limodzi pakusinthaku kusonkhanitsa wanthu kukusintha kupembeza satana kusintha kupembeza dziko lapansi komanso kusinthaku kuchitika mwansanga polanda maudindo atsogoleri okhwima nzeru odzala ndi mzimu woyera ndi kuyika wanthu amene akhale ndi kudzodza kwa ziwanda 42 zochokera ku digital altar nkhani yosautsa komanso nkhani yochitisa mantha kwambiri ya kumene tikulowera koma kumapeto kwake pakulankhula olongosola amanena momveka bwino za chochitikachi kuti chichitika msanga ndipo chifulumira kuchitika sanalekere pomwepo ku lcd pokambirana anakhuzanso nyengo zosintha msanga zimene ananena kuti ndi anyamata omwewo a digital altar amene ati ayeze nyengo ndi kupereka chithunzi cha kuopseza kwa nyengoyi ndi kupereka zipangizo zoyenerera zakayendetsedwe ka dziko latsopano ndi boma latsopano mosakayika konse atsogoleri a united nations Mapulezidenti osonkhana ku Unga amawoneka atanyamula mbendera zawo ku LCD, msonkhano wa pakati pa usiku, kuseri kwa chipembedzo, kuseri kwa dziko lonse lapansi, anthu atagona, dziko liri mtulo, wanthu akupereka dziko mmanja mwa Satana. Malawi yaperekedwa. Malawi yaperekedwa. Kunali kupereka malipoti atsogoleri akumayiko akudziko lapansi ku LCD. kupereka ziwerengero za anthu amene anaphedwa ndi covid-19 namalandira mphoto zake kuperekanso kachiwiri anthu amene ati awonongeke ku dziko lapansi polange- po- po- posinthanisa ndi chuma chachikulu chimene mayiko aku azungu ati apereke ku mayiko aku africa kuphatikizaponso malawi chipolowe chipere cha imfa chili kutsogolo kwathu chipere cha matenda osachizika chili kutsogolo kwathu miliri ng'amba zopanda kolowera zili kutsogolo kwathu kusokonekera kwa mvula kuli kutsogolo kwathu chifukwa anyamata digital altar amachita introduce machini amene angopangidwa kumene otchedwa 9 cameras amanena kuti 9 cameros ikhoza kubweretsa dzuwa mogwirizana ndi dzuwa longopangidwa limene ma china ati apange ku dziko lapansi limene atali analipanga kale limene ati alipange introduce amanena kuti 9 cameros ikhoza kung'amba nthaka ndi kutentha 9 cameros ikhoza kubweretsa mpweya wotentha ku dziko lapansi wokhala ndi matenda ochuluka 9 cameros amati ikhoza kubweretsa mliri wachilendo ku dziko lapansi ndani ati ayang'anire limeneli wadazi wadazi anyamata 42 oyang'anira pa guwa limeneli la nsembe lotchedwa digital altar Kusinthaku kuchitika mwansanga pamene tikuyembekezera mapeto a nthawi ya pansi pano. Ndikadakonda ana a Mulungu tikadayang'ana pa mtanda wa Yesu Khristu ndi kumuyang'ana Yesu wopachikidwa pa mtandayo kuti akhale muombolo ndi chipulumutso cha moyo wathu pamene moyo wa dziko lapansi ukupita kumalecheleche. Kumaoneka kumvetsa chisoni mayiko akupanidwa ku nkhani zachuma. Makobiri a mayiko apansi anali okugwa, opandanso mphamvu ku dziko lonse lapansi. Chuma chinali kulandidwa usiku wa lero half past 2 ku LCD. Palibenso ndalama ya mphamvu imene inatsalira kuchita kulimba mu nyengo imeneyi. Mpingo wa Mulungu ku nkhani ya zachumazi kunali kuoneka kuti kwacha inalibenso mphamvu. kunali kuoneka kuti rand inalibenso mphamvu kunali kuoneka makarensi aku dziko lapansi okwana 46 amene amachita bawo ku dola kunali makarensi aku dziko lapansi ochuluka kwambiri amene amachita bawo ku euro koma koposa zonse kunatuluka ndalama yochititsa mantha kwambiri yoyang'anira ku dziko lonse lapansi imene imangooneka mu chithunzithunzi atayikapo chimodzi mwa ziwanda 46 42 zimene zimaoneka pa digital altar ndipo ndalama imeneyi sinali kuoneka kuti ayigwira munthu chifukwa imaulukauluka pa screen kutanthauza kuti sidzakhala ndalama yogwirika m'manja mwa anthu chani chichitike tsopano ndalama ya ku digital altar anayipanga introduce inalengezedwa inaperekedwa kuti dziko lonse lapansi likafuna chuma ligonjere ku digital altar kulibenso ndalama yogwirika tonse tilamulidwa ndi guwa la nsembe la digital munthu sadzagwiranso ntchito ndi manja ake digital ndi imene idzathandize munthu sadzalowanso mu tractor kulima digital ndi imene idzalime munthu sadzakumbanso chisime digital ndi imene idzakumbe nkhani zosautsa kwambiri kunali kuoneka kumeneko koma kuposa zonse mnyamata wina wa ku Croatia atayimirira iye pofotokoza Rosina amati chowawa ichi adzachikwanitsa ndani kuchilo- kuchilondola ku dziko lapansi Rosina anakhetsa misozi ataimirira mnyamata wa ku Croatia amene anadzatulutsa mfundo yodetsa nkhawa kwambiri yokhudzana ndi kayendetsedwe ka dongosolo la zachakudya ku dziko lonse lapansi. Pamene pamachitidwa introduce chakudya chotchedwa soylent meat chimene chikubwerezedwa kawiri chidaperekedwa kale chija, zakudya zochokera ku matupi a anthu, atayimirira mnyamata ameneyi analankhula molimbika mtima nabwerezanso mawu dead body human bodies must be the food of the future mpingo wa mulungu tsekedwa kwa masukulu a anthu osapanda dongosolo lake kunali kutsekedwa sukulu zophunzitsa aphunzitsi zimaoneka zikutsekedwa maphunziro amaoneka akupita m'manja mwa digital altar tikupita nyengo zopweteka kwambiri pa digital altar ana a mulungu mnyamata ameneyi wa ku Croatia anafotokoza momveka bwino za kusintha kwa msanga kwa nkhani ya zachakudya ku dziko lonse lapansi nkumene kunaoneka mapulojekiti akuluakulu akusintha kwa kulanda chakudya ku dziko lonse munthu wosauka ndi wopanda kanthu sadzakwanitsanso kuima adzayenera kudyetsedwa ndi boma ndipo boma lidzayenera kumdyetsa chinthu chimene ati afune munthuyo kumaoneka chithandizo pa nkhani imeneyi atayimirira mnyamata ameneyi wa ku Kolowesha chithandizo chochokera ku mayiko pamene mapurezidenti akuno ku africa kuphatikiza malawi anayimirira ndi kulankhulapo nkhani za njala iwo ananena kuti kuchokera ku mayiko onse a dziko lonse lapansi munthu wopanda kanthu ayenera kulandira chakudya chochokera ku boma zitini za zakudya mipweya yothetsa njala imaperekedwa madzi akuti munthu akamwa mamawa akhale okhuta dziko lonse lapansi ndi amene amaperekedwa amachitidwa introduce Blantyre Water, Mabungwe a zamadzi amapasidwa mwayi otenga nawo mankhwala kuchoka ku Digital Altar othira m'madzi ngati njira imodzi yothesera njala pa Malawi kuti munthu akamwa madzi alimbe mpaka kufika nthawi imene angakadyenso chakudya china. Dziko likupita kuti ana a Mulungu? Likupita kowonongeka. Nkhani iyi ndi yosausa kwambiri. dziko lonse mu lcd linasonkhana ndi kuweramira pa digital altar atachoka uyu lozina analankhula kanthu kodetsa nkhawa kwambiri kofotokoza za climate change imene munthu wina wa ku hungary anayimirira nayambanso kufotokoza john saisa wa ku hungary ananena kuti Pali kusintha kwakukulu kwambiri kotsata chilengedwe cha dziko lonse lapansi, ndipo palibe kuchitira mwina koma kuchoka ku zinthu zimene zikuwononga mpweya ku dziko lonse. Anapereka dongosolo ndi ndondomeko ya maiko amene avomera kuthandiza nawo kubweretsa mpweya wabwino kuchotsa mpweya woipa umene umabwera chifukwa cha magalimoto. Malawi. malawi malawi malawi malawi anaoneka akulandira msanga galimoto za magesi ngati njira imodzi yothetsera kuonongeka kwa mpweya malawi malawi malawi anaoneka msanga akulowa nawo mu holiday ya magalimoto kuti wanthu ayambe kugwiritsa ntchito njinga kapena kuyenda wapansi ndi chochitika chochokera ku chipembedzo cha satana chimene chalandiridwa pa dziko la malawi chinaonekanso usiku ku lcd ana a mulungu ndi chani chimene tikulondola nacho ndi chimene chikuoneka dziko lija la anthu opemphera tsopano lakhala ground limene satana akuyesererapo zida zache ndi chinthu chooneka chophweka tikwera nawo galimoto za magesi koma zili ndi cholinga chanji kuchokera ku batani limene linadinidwa 2019 great reset tikupita ku climate change imene ikukatitsogolera ku chinthu chomaliza kwambiri chimene Cardinal augustus analankhula iye cardinal augustus analankhulapo za kusintha msanga kwa maiko kuti afulumire kuvomereza pa 7 years iyi mfundo zoperekedwa ndi united nation zija zimatchedwa 2030 agenda mmene ananena kuti chofunika kwambiri choyambirira ndi kukhazikitsa ma lockdown ma quarantine mwachangu kwambiri kuti tikakankhire anthu kukupembeza kwa tsiku limodzi kwa sande cardinal augustus anatsindika kuti pali mayiko amene akuchita koma mozengereza mwapang'ono-pang'ono amanidwe ndalama kapena apasidwe ndalama kuti achite implement mofulumira mapulogalamu awo a zaka 7 zimene zikusalazi Cardinal Augustus ku LCD analankhula motsindika ndipo Lozina Kinka amagwira Chispanish ndi kuchifotokoza momveka bwino chimene chimamveka ngati Chichewa akamalankhula Chizungu chomveka ndi aliyense. Iye adanena kuti pali masiku olekezera kuyambira pa 4 October kunena lero, kunena mawa, kunena mwezi uno. kuti tsopano dziko lonse lapansi liyenera kuti mafomu otsimikizira kuchita msanga kwa kuvomereza kusintha kwa kachitidwe ka zinthu kuthamangira ku tsiku la sande ngati mpumulo wa dziko lonse lapansi pothesa mavuto a zachilengedwe kuchitike koma mofulumira ana a mulungu akuyenera kulandira chithandizo maiko kuti akakwaniritse mfundo mu zaka 7 zangosalazi kuti akakwaniritse mfundo zija za 2030 agenda galimoto za magesi zabwerazi molingana ndi zimene amafotokoza anzathu usiku half past 2 amanena kuti ndi chiyambi chabe chofuna kuthetsa maulendo akuluakulu amene petrol dizilo wakhala akuthandiza kwambiri kayendedweka musayiwale kuti magesi amayendera madzi magesi ambiri aku dziko lapansi timatenga ku zinthu zachilengedwe ndi energy yochoka ku dziko limene lilapansi imene imakhala m'manja mwa munthu magalimoto awa amene anawapangawa usiku amaonekera kuti ngakhale mphamvu za magetsi zikalowa mgalimotomo koma still galimotoyo idzikhala ili connected ku digital order kuti akhoza kuyiyimitsa munjira ija timapanga kuti ngakhale magetsi tili nawo titagula koma escom ikalanda magetsi imalanda akutipasa mphamvu za magalimoto zimene zizilandidwa mwa njira ina galimotozi mphamvu zake zizikhalabe ndi akuluakulu a zamagesi mutatchaja ili computerized ayiyika ngati muja tichitira prepaid katimati chiani zija timalipiliratu kapena magesi amene timachita ogula ogulira pa foni taona lerowa digital order munthu adzigula mayendedwe kuchokera pa foni pamene pa njinga zikuperekedwa ku dziko lonse lapansi ndipo chicommunist chilowa ku dziko lapansi mogwirizana ndi kufotokoza kwa profesa kambwiri izi ndi zoona abale wanga chicommunist chikulowa ku dziko lapansi tikubwereranso ku ukapolo uja wakale maulendo awapansi ndi amene akufuna kuti achitike podziwa kuti munthu wapansi sangayende mtunda wautali akapita kuti ndikutseka kummanga munthu amapitirira kuonesera ku lcd kupweteka kwake kwa zochitikazi koma ndili ndi chisoni chachikulu kwambiri mpingo wa mulungu kuti lcd ya lero zochitika zambiri ziwiri kapena zitatu zinaoneka kuti malawi yavomera yavomereranji malawi yavomera kulandira mankhwala othira m'madzi akuti munthu akamwa mmawa asamakhale ndi njala dzuwa lonse chifukwa chakudya kulibe digital order nkhani yosausa kwambiri Kumaonekera chochitika ichi chokhudzana ndi galimoto za magesi zimene zinaoneka kuti ndi chiyambi chompititsa munthu ku digital order kuti maulendo ake amene ati adziyenda adzikhala m'manja mwa bungwe limene lidzigawa magesilo limene likugawa magesilo mwa njira ina tikupitabe ku digital order ni nkhani yosausa ni nkhaninso yopweteka kwambiri imeneyi imene ana a mulungu tikuyenera kuyilongosola komanso kuyimva mokhazikika ana a mulungu mmawa uno ndimati ndikubwezereni pa mawu a mulungu ndi pa chiyembekezo cha kwa mulungu pamene mawu a mulungu akuti mukazaona izi zonse zili nkuchitika muzadziwe kuti inde ali pakhomo Inde, ali pafupi. Mpingo wa Mulungu, chinthu cho- chosiriza chodesa nkhawa kwambiri chikubwera ku dziko lapansi. Chinthu chopweteka chomaliza chikubwera ku dziko lonse lapansi. Mmene anali kumaliza anyamatawa kufotokoza ndi kukambirana zochitika za ku LCD, zinamangika zonse kuti dziko lonse lapansi liyenera kupita pa digital altar. Kodi nchani chimachitika kuti akatipase chisanzo cha ana 42 amene anadyedwa ndi zimbalangondo ziwiri zazikazi zochokera ku thengo ana a mulungu mmene eliya mmene elisa anali kupita ku beteli amapita ku dziko limene dzikolo linali la mafano musayiwale kuti beteli kanali kadziko kamene kanali ndi milungu yosiyanasiyana yachilendo ndipo ana awa 42 mmene anamuona mneneri kunali ngati kunyoza ndi kudana ndi choonadi cha mulungu chopita ku dziko la mafano ngati limeneli so chimene amalongosola mu lcd amafuna kutiuza kuti kuyimirira kwa digital altar anyamata 42 ziwanda 42 zimene zikuchitidwa distribute ku dziko lapansi zichite block elisa pamene akupita ku beteli zitseke choonadi cha mulungu ndi digital altar iyi imene atiyikirayi poyiyerekezera ndi ana 42 amene anapangisa kuti msonkhano onse wa lcd uchite bow ku lcd uchite bow ku digital altar komanso okhetsa misozi akhetse ndi kupatsidwa mphamvu kwa anthu achinyamata amene atayang'anire zinthu zonse za electronics amene atayang'anire zinthu zonse za pa intaneti zinthu zonse zochitika mu mphamvu ya ku dziko lapansi kuti mu nyengo imene digital altar ikukhazikitsidwa ndi imene iti dzikuwa wadazi wadazi ngati njira imodzi yoletsa ana a mulungu kuti asapereke uthenga ku beteli koma awatchinge kotero kuti guwa la nsembe lakhazikitsidwa usiku ndi lotchinga choonadi cha mulungu chisamveke ku dziko lapansi ndipo akutilanda choonadichi pogwiritsa ntchito digital altar nkhaniyi ana a mulungu tiyenera kudziwa kuti koma pali chiyembekezo chachikulu kwambiri chimene ine ndimachiona ndizo zimbalangondo ziwiri zimene ziti zituluke kuti zikadye ana 42 mind you be careful angakhale guwa la nsembe limene lili kuyikidwa angakhale chimenechi chikuyikidwa angakhale pali kutchinga kwakukulu kotere kofuna kuti mawu a mulungu asalalikidwe ku beteli koma ndikuchenjezeni anthu amene mukugonjera ku zimenezi kuli zimbalangondo ziwiri zazikazi ndithu muyembekezere zimbalangondo ziwiri zazikazi zimene ziti zituluke kuchoka lero kuzafika mu 2030 tiyenera kulandira zimbalangondo ziwiri zazikazi zimene ziti zinyambite ndi kutafuna the entire digital order chifukwa kumwamba kuli mulungu khazikitsani mapulogalamu anu osintha makadi khazikitsani mapulogalamu anu osiyanasiyana opanga zinthu zonse za kudziko lapansi pangani ndege z- z- zoyendera zoyendera madzi pangani magalimoto oyendera ma- ma- ma- ma- magesi ku- ku- ku- ku- ku- kusonkhana kwa guwa la nsembe la digital altar limene likuoneka ngati ndi chitukuko ku dziko lonse lapansi kukhazikika kwa climate change makwarantine ndi ma lockdown amene mwawakonzekera koma kuli zimbalangondo ziwiri zazikazi zimene zikubwera zimenezi ambuye wanditsimikizira motheratu atatseka lcd zimbalangondo ziwiri zikubwera mu 7 years zimenezi zimene anthu opembeza satana awauza mayiko kuti achite msanga kuvomereza mfundo za mu 2030 zija zinakonzedwa 2030 agenda pofika 2030 achite msanga mayiko asapange slow awapasa ndalama awapasa zoyenerera akwaniritse msanga zimenezi koma pamene tikuyembekezera kukwaniritsidwa kwa zimenezi mpingo wa mulungu pali zimbalangondo ziwiri zazikazi zimenezi zivute zitani zikuyenera kunyambita ana 42 kodi tipita ku sukulu tikatenga madigiri kuli zimbalangondo ziwiri kodi tiphunzira ndi kufika paja poti koma tafika pa ukachenjede koma kuli zimbalangondo ziwiri kodi tilimbirana upulezidenti ku dziko la malawi ku dziko lapansi koma kuli zimbalangondo ziwiri zimene zikutuluka ku dziko lapansi ana a mulungu mmene zabangula zimbalangondo ziwiri zimenezi dziko lapansi likuyena kunjenjemera chifukwa zilipo ziwiri zimbalangondo zimene ziti zinyambite ana 42 ndipo ziwanda zimene azipanga introduce usiku zokwana 42 za pa digital altar zimene ziti zithandize kuchita chinthu chonse cha dziko lapansi kuphatikiza kulandira nawo mankhwala kwa dziko la malawi kwa madzi othetsa njala ku dziko lapansi amene oyang'anira wathu walandira ana a mulungu yembekezerani kuti kuli zimbalangondo ziwiri zimene ziti zituluke kuti zikanyambite ulamuliro otsutsana ndi chifuniro cha mulungu inu ndi ine tonse tikudziwa munthu amakhuta chakudya chikadyedwa samakhuta madzi chifukwa chani boma likukalandira mankhwala othira m'madzi akuti munthu akamwa ndi adzikhuta dziko lonse lapansi tiyembekezere zimbalangondo ziwiri its either zinyambita ufumuwo its either ziphasula chipanicho its either ziphasula usogoleriwo its either ziononga bomalo zimbalangondozo koma zilipo ziwiri mind you be careful mpingo wa mulungu tiyembekezere zimbalangondo ziwiri zimene ziti zisakaze dziko lapansi ndipo ana a mulungu sizizatheka kuti mpingo wa mulungu ukhale onyozeka ku dziko lonse lapansi sizizatheka tiyeni tichoke kuno ku yeriko ulendo wa ku beteli tikalalikira uthenga wabwino ndipo ana a mulungu tili ndi kuthekera kotemberera ndi kuyitana zimbalangondo ziwiri zimene zikufunika kuti ziphwasule this digital order kodi mulipo aneneri a mulungu kapena atumiki a mulungu tiyeni tikwere mapiri tiyitane zimbalangondo ziwiri kuti zikapangitse kuti uthenga wabwino wa mulungu ufikebe pa beteli ufikebe pa malawi ndipo uthenga uwu wa mtendere udzalalikidwa ku dziko lonse lapansi ananena choncho pomaliza buku la mateyu kuti ukakhale mboni ku dziko lonse lapansi ndi chifukwa chake palibe ati auletse uthengawu mpaka pamene zimbalangondo ziwiri ziti zituluke ndi kuchita wipe out the entire blocking system the devil system evil system zikuyenera kuphasulidwa ndi kuonongedwa chifukwa palibe amene ati avomereze mulungu sazavomera kuti elisa asafike ku beteli chifukwa kuli anthu ambiri amene akufunika kupulumuka wanthu akupembeza ng'ombe ku beteli wanthu akupembeza digital altar wanthu akupembeza mafano ana akupenga misala ku masukulu anthu akusakazika akuonongeka wanthu akudya zosadya ku dziko lapansi payenera kuti elisa akafike pa beteli ndipo broken system zonse zionongeke pamenepo mulungu savomera mpaka natulusa zimbalangondo ziwiri zazikazi mipingo imene ikuvomerezana ndi kuyendetsedwa ka boma ka dziko limeneli ka system za dziko lapansi world system of government muyembekezere zimbalangondo ziwiri ana a mulungu tisana yesu asanabwere muyembekezere kutuluka zimbalangondo ziwiri zazikazi zimene ziti ziphasule ndi kuwononga ine ndikulimba mtima kuti uthenga uwu sungaletsedwe ndi madongosolo awa amakambirana ku lcd sizitheka sizitheka ngakhale mpang'ono pomwe kuti ana a mulungu asalalikire uthenga ku dziko lapansi uthenga ulalikidwa chifukwa chani mmene ndikuyendamo zimbalangondo ziwiri zili mtchire ndili ndi mabodyguard mukuwa wadazi wadazi mukuwa wadazi wadazi koma tsiku lina zimbalangondo ziwiri zituluka kutchire kunditchinga kuti uthenga ukafike ku beteli mudzaletsa kuchita kwa choonadi mpaka liti kuchokera mu 2019 amachita kusangalala anyamata ku lcd usiku lozina kinka kulira pena naseka chimachitika nchani kukondwera kusokoneza kwa ufumu wa mulungu koma ndikutsimikizireni ana a mulungu pali zimbalangondo ziwiri zimene ziti zituluke ku dziko ndipo ziyenera kusokoneza madongosolo awo amenewa tiyeni tikwere mapiri ndi kupemphera kuti tikaletse chifuniro chimenechi mpingo wa mulungu pamene tikusiyana tiyeni tikweze maso athu kwa mulungu ndi kulemekeza mulungu wakumwambamwamba tatiyeni tipemphere ukhale ulemu ndi wa inu mulungu ulemerero ukhale wanu palibe kanthu kuti dziko lapansi lapanga introduce ziwanda 42 zoyimiridwa ndi ana 42 aja adayima panjira kuyimitsa choonadi cha mulungu kuti chisakafike ku beteli tikukuthokozani mulungu kuti kumbuyo kwathu kukamwa kwathu kutha kutuluka zimbalangondo ziwiri zosokoneza sisitimu imeneyi mpaka tikafike kukalalikira uthenga wabwino Muime ndi ine, mundipase zimbalangondo ziwiri zimene ziti zikawononge system ya digital altar ya anyamata 42. Muwapase atumiki awa kudzodza kwapadera kumene kuti kungatuluse zimbalangondo ziwiri zimene ziti zinyambite system ya digital altar ya ziwanda 42 mpaka na iwowo uthenga ukafike mwauona mpingo uwo mulungu ukufuna utalalikira uthenga wanu koma akuwuseka akuwukuwa wadazi wadazi yehova perekani zimbalangondo ziwiri kuti kampingo kaja kakule tchalitchicho chikule chipite patsogolo palibe amene ati achiletse mpaka chitalowa mbeteri kukayamba kuzula mafano a ng'ombe kukayamba kuchotsa mafano a siliva ndi golide Malonda achikunja, zakudya zachikunja zikalalikidwe ndi kuchotsedwa. Yehova, kuli atumiki ndi alaliki ku dziko lapansi amene akukuwidwa wadazi, wadazi. Anzathu akulephera kulalikira uthenga wabwino mu dzina la Yesu Khristu. Yehova, tikupempha kuti anthu amenewa muwapatse kudzodza kwapadera, uthenga ukafike ku Beteli. pasapezeke digital order iliyonse ya anthu 42 imene itiwaletse imene yachitidwa introduce usiku yehova tikuphwanya ine ndikudalira kuti inu yehova mutipatsa zimbalangondo ziwiri zazikazi zimene ziti zikawononge dziko lonse lapansi osayiwala kuti ku chibuku la chivumbulutso mukutipatsanso mboni ziwiri zovala ziguduli zimene ziti ziyimirire pakati pa dziko lapansi yehova tikufuna mboni zimenezi zitavala ziguduli zitaoneka zothedwa zopanda kanthu zonyozedwa ndi zimene muti muzipatse kudzodza koyitana zimbalangondo ziwiri zimene ziti ziwononge masisitimu a satana zimene ziti ziwononge kuwonongeka kwa dziko lapansi mu dzina la yesu khristu mfumu ya mafumu tikupemphera ndikulemekezani ndi kukukwezani kuti mukhale ndi ine mukhale ndi awo ndikupita ku beteli posachedwa ndipo ngakhale ndikumva kukuwa wadazi wadazi kugwidwa kumenyedwa kunyozedwa kuchitidwa chipongwe kulalikidwa ku- kumangidwa kuyitaniridwa ku milandu kwa anzathu anthu okhala m'mayiko okhala m'madera inde ngakhale atakuwa wadazi wadazi koma zoona mulungu uthenga ukafika pa beteli chifukwa beteli waonongeka tikudikirira mulungu mukhale mboni chifukwa beteli wasakazika tikudikirira inu mulungu mukhale mboni pamenepo ngakhale patakhala zotchinga ndi zoletsa koma tikuyitana inu amene muli ndi mphamvu yopereka zimbalangondo ziwiri perekani kwa mtumiki uyo perekani kwa mulaliki uyo perekani ku mpingowo perekani ku tchetchi chimenecho yehova perekani kwa atumiki awo perekani kwa abale ndi alongo awo kudzodza kwapadera kumene sikuyimitsidwa ndi digital order mpaka uthenga wabwino uperekedwe ine ndikupemphera ndi kulengeza moyo pa dziko lonse lapansi m'dzina la yesu amen